Posachedwapa tikupatsirani momwe ukuyendera mlandu wa a Zuneth Sattar. Mukudziwatu inu m'mbuyomu kuti milandu imeneyi ya katangale inavuta kwambiri, panotu yayambiranso, zikuoneka kuti ikupita kumapeto. Milandu imeneyi yakhudzatu akuluakulu a boma komanso kuja ku Malawi Defence Force. Tatiyeni timvere momwe mlandu umeneyi ukuyendera ndi zotsatira zake kuti zikhala zotani. Musaiwale kupanga Like, Comment komanso Subscribe. nde nthawi ija yakwana ah, pa nkhani yokhudza mlandu wa katangale wa bambo Zuneth Sattar omwe mayina a malawi akuluakulu aboma komanso akuluakulu ena ogwira ntchito ngati ku malawi defence force komanso ena ogwira ntchito ku polisi ena ku office of the Director of public prosecutions ah, office of dpp konse atchulidwa ndithu mayinawo. Nde choyamba ndingofotokoza kuti ah, malamulo a ku UK amaletsa zambiri zokuti mlandu ukaja ukayamba pali zina zoti sizitha kunena pano koma ndithu zaperekedwa kale kukhotiko nde amadikira kuti maloya zaja akapereka zikakhala kuti zatheka nde amalengeza amatha no kulengeza ngati atolankhani chifukwa chake mwina simuziona even news zakuno zikukamba zambiri chifukwa kuli ma restrictions ngati amenewo nde kuchedwaku kunali kuti timafunsanso kaye tisanapalamule kuti ee eh, eh, anzanga loya amba yathu chakungolanga atola zonse kuzati ayi izi mutha kunena izi simutha kunena ndiye tiyambire mchimazulo ano mwachidule tinalonjeza kuti tikapita kukhoti tikuuzani kuti kukhotiko mlandu wa Zuneth Sattar wayenda bwanji poti nkhani tidayamba 2022 koma chifukwa cha zochitika zina tinaona mene zinaendera ku Malawiko makesi ambiri anthu ambiri anati anakhululukira bungwe la anti-corruption bureau sinapeze umboni enanso analoledwa kubweza katundu yemwe analandira kwa bwana Bambo Sattar ndiye chinachitika lero mawa aku- asati mawa kumasana chama 2 o'clock nthawi ya ku uk ndikuti chama 4 o'clock kuno ndikuti bambo Sattar anaonekera mkhoti lero mkhotimo sikuti anachita kubwera koma anaonekera pa video uh, pa video link kuno amalolera kuti iwo anavulala pa 23 23 november mwezi wa 20 wa 2023 kapena 23 january 2023 ndingopanga so check ma masiku nde chifukwa chachoncho sanathe kuyankhula koma anauzidwa milandu yonse 17 milandu iyo ilipo magulu awiri pali mlandu okhudza Sattar kupereka ziphuphu kwa akuluakulu aboma la Malawi osiyanasiyana komanso pali mulandu wa kampani yawo Xavier kuti nayonso inapereka ziphuphu uh, ndiye belo yawo apatsa kuti atha kumapitiriza kukhala ku nyumba beloyo uh, pa mtengo wake pa ndalama za kuno ndi 2 million pounds mmene akufotokozera ma lawyers ndi kuti milandu yawoyo ndi milandu ya serious kwambiri komanso boma la Britain ndi kuti lili nawo chidwi kwambiri malamulo akuno uko amanena kuti kunabwera lamulo la nyuwani mu 2010 mwina ambiri sanalimve koma ngati mwa- muna ndi- muli ndi ma interest kapena muli ndi chidwi mumagwira ntchito kuno kaya mumakhala kuno ndi nzika ya kuno olo ife anthu angobwerafe tikakhala kuti takapanga katangale ngati ku malawi iwo akamva atha kukumanga ndi milandu yomwe ili kuno nde pa milandu 18 ija omwe apatsa a Sattar pa milandu 18 po uh, 17 ndi yawo koma nkhani ndi yokuti analakwira malamulo a dziko lino popereka chiphuphu ndi mmene zikuonekera kufotokozera maloya ndingonena ndisanapitirize pali zambiri zomwe zachitika pali zambiri zaperekedwa koma sitinganene chifukwa choti kunoko amakhala ndi ma restrictions pa zina makamaka pa nkhani yokhuza umboni woperekedwa khoti pokhapokha umboni utaperekedwa mkhoti ndiye tizakuuzani koma belo pomwe yafikapo ya 10 billion kwacha pa black market kapena popeza timagulitsana 2.7 kapena 3000 kwacha ku, ku bank uh, ndikuti kumalawi kuti ngati mwina ndi 5.4 billion kwacha uh, kapena 6 billion kwacha belo kusonyeza kuti milandu yomwe apatsayi ndi ya serious kwambiri Ah, ndiye ah, beloyo apatsa ah, ah, chikolecho anena kuti akhala cousin wawo ah, ngwatchula kuti bambo saklani ndipo aboma akuti akonzeka kuti mlandu umene akufuna uthe msangamsanga mmene zikuonekera ndi kuti mwina tikamafika mwezi wa julayi ukhala wonse wayambika kapena mwezi wa septembala ikhala kuti milandu ipita kumapeto ndiye chomwe chachitika nchakuti pa 26 june mwezi womwe uyambe lamulunguli ah, Sattar akaonekeranso ku khoti mu mzinda wa london momwemo kuti akafu- akayambe kuyankha milanduyi um, nkhani yaikulu ikuoneka kuti ime- ma- ma charges abwera panopa chifukwa kuti ma- ma charges ndi osiyanasiyana kuyambira kucha abwera pano akukhuza nkhani yomwe anthu adavomera kulandira katundu kwa a Sattar nde anabweza pa bungwe la anti corruption bureau anati tagwirizana nawo angobweza katunduwa koma ndiye kuti pamene popo ndi kuti apereka umboni wokuti a Sattar adapereka chani chiphuphu kwa munthu ndi milandu yomwe akuwazenga a Sattar ndikuti adapereka koma ukoko atani ukoko ndikuti atani ako ku- kwathuko ako- kaya mmene timayendesera milandu yathu sitikuonapo cholakwika munthu angobweza koma azunguwa akuti ayi malamulo akuno amanena ukapereka chiphuphu kwa aliyense ukapanga za chiphuphu nde utani umangidwe ndithu nde sitikudziwa kuti zitha bwanji koma kulibe zobisa ikayamba makamaka monga mwaona kale maina onse ndatchula aja omwe milandu yake yakhuza panopa koma kumboniko akuti kuli zambiri kuli zina matelefoni sitikudziwa kuti matelefoni enawo ndandani koma azaperekedwa mkhoti koma amakambirana za ziphuphu amakambirana za ndalama koma ndikhulupirira bungwe la anti corruption bureau ku malawi lili nawo umboni umene linapatsidwa komanso ndikhulupirira kuti Uh, ah, eni ake amayankhula pafoni ndi a Sattar sindingathe kunena pano kuti ndindani ndani koma ndithu kuyambira mmwambamo mpaka pansi madera osiyanasiyana eni ake akuziziwa komanso mmene zikuonekera ndikuti kuti report ija linaperekedwa ndi a Martha Chizuma la Anti Corruption Bureau ija ambiri mukumbukira kuti mpaka malemu vice president anazayimisidwa ntchito ndi president Lazarus Chakwera report imeneja yokhala ngati ikhala part ya umboni ndikuti pompo pakhala ndi mwayi kuti amalawi tione kuti report amabisiralo kumalawi chamuli chani muli ndani ndi ndani ndipo poti boma lathu limatha kubisa malipoti lipoti imene akalipereka ngati part ya umboni kuti kesi imene inakanika ku malawi koma nkhani zinali chonchi ndiye kuti nafenso tikakali- akalipereka formally ikayamba kesiyo ifenso tizaliwerenga popano lipoti ija kuti tonse tizimvera limodzi zomwe akupanga azungu ku khoti komanso panali mphekesera pomwe ndimafunsa ma lawyers ena ndi ena akumeneko kuti ah ndiye pa mboni ndani akuti mwina sanatsimikize mwinaso mkulu yemwe anali mkulu wa anti corruption bureau mbuyomu amayi Martha Chizuma aja anamangidwa aja mpakana pa nkhani zimenezo kukathera kuchosedwa ntchito pano ali ku Washington World Bank mwina atha kukhalaso mboni kumbali zoti nkhani za boma la Malawi ndi mmene zikuonekera apa pakukhala ngati zomwe tinapanga ku bungwe la ACB tinadyesana galo chifukwa chakuti anzathu angotenga malipoti athu aku Malawi aja kuti ndiye ndi umboni otsimikizira kuti anthu anapanga zakatangale nde kunoko ndi mlandu ulendo kuyamba pamenepo nde ndisiyire pompa poopa ndanena kale kuti nkhanizo zili ndi ma restrictions ambiri sindikapange speculate more than what is allowed sindinganene zambiri koma asatapita ku khoti nkhaniyo ndithu kunoko tikatene yayamba ali pa bail ya 2 million pounds olo kuti 10 billion kwacha kapena kuti pa black market kapena 3 billion 4.5 billion to 6 billion kwacha mukakasintha ku bank komanso um, sakuloledwa kutuluka mdziko muno pakali pano and milanduyi ipitirira pa 26 june mwezi omwe tikuyamba pompa kusonyeza kuti ofufuza afufuza omaliza amaliza koma akuona ma charges ake mmene alili serious ndi chifukwa chake belo yake ikumagunda kuma 10 billion kwacha yomwe ndi funding ndithu ya department ya boma ku malawi mpaka chaka chonse kumaliza ndiye chimene ndinganene chachidule chikuti anzathuwa akuoneka ali nazo serious akuoneka kuti amafufuza mokwanira koma nkhani yaikulu ndikuti Tiyeni tidikire wiki ya mawa akatilolezanso zina. Pali zina zomwe tinapeza kumeneko zomwe mwina sizidatilete court zimene zili makamaka zokhuza anzathu a nyumba ya malamulo anajambulidwa ndithu akupita kwina kwake kukalandira ndalama ndi amenewa. Tikakhala titalolezedwa tizitulutsanso, mwina tingodikira lachiwiri lachitatu akazipanga vet kuopa kunyula. Ndi usiku wabwino omwe mafunsa mafunso nkhani ndi imeneyo a sattar mlandu uja wayamba unakanika ku malawi uja komanso ali pa belo ya 10 billion kwacha nde nkhani ndi zimenezo amalawi anzanga tiyeni tiziona kuti zikutha bwanji komanso tiona kuti kodi zi zipita kuti koma chomalizira ndinenepo kuti chifukwa chakuti a sattar alibe mlandu ku malawi chifukwa kulibenso mlandu wa sattar unatha ku malawi nde zomwe zingachitike atapeza kuti a sattar ndi olakwa and mmene akupangira machaji akhala mwina ndalama zankhaninkhani kuwalanda katundu uja dziko la malawi lizaluza chifukwa kulibeko umboni kuti dziko la malawi linavutika malinga ndi ife dziko la malawi tili bwinobwino ife kulibe nkhani zonse zili bwino nde kuti katundu uyu atapeza kuti alanda azunguwa ndi wawo chifukwa patokha tinakanika kufotokoza tilibe tilibe kesi iliyonse ya sattar ku malawi a sattar ku malawi alibe mulandu ndiye zoti kuti ati bungwe la anti-corruption bureau lomwe ndilo timalikhulupirira kwambiri linafufuza mokwanira linapeza palibe mulandu katundu wawo onse wa ku malawi anabwezera pomwe kunoko akuti kuti tasunge kuti a- kuti atuluke pa belo apereke 10 billion kwacha nde titha kuona kuti mwina awawa azathu malamulo awo ndiovuta mwina kwathu ife ndikotani kwathu ndikophweka nde ndisiyire pamenepo ndanena kuti kuli ma restrictions ambiri ndingayambe kulankhula zosayankhula zomwe anandiletsa maloya chifukwa ndinalemba ndinalemba ndakwachakwacha mwambiri kuti izi sunganene izi sunganene izi mutha kunena izi mutha kunena ndi public record izi mudikire kaye nde tili pamenepo tiyeni tizicheza wiki yamawa monday tuesday i think pali tiwiri titatu makamaka imene ndibwereze ndikukhuza kunyumba ya malamulo makamaka pa nthawi yomwe amatsimikiza a martha chizuma pampando paja mukumbuka kuti ma mp athu adamukana adakana ndatakana i think akuluakulu ena anapangapo zingapo koma chomwe ndinganene chakuti kuli ma kuli ma audio amene anajambula ndithu i think bambo sattar mu chaka cha 2021 kwa miyezi iwiri nde ma audio amenewa ndikuti titadikira timve kesi ikayamba mwina ndi tizaziwa kuti yemwe amalimbanadi ndi katangale mdziko muno ndani yemwe amathandizira katangale ndani yemwe sapanga nawo katangale ndani komanso ripoti ija inasowa ku malawi ija inabisidwa ija muli maina ambiri ija ndi kuti titha kuona kuti ndiyotani pakadali pano akuti kodi ma mp anatani funso nditha kuyankha mafunso awiri ngati atati akhala kuti ndaloledwa ndi funso loyamba a charles banda akuti mwati ma mp anatani um, pa nthawi yomwe amapanga confirm mayi Martha Chizuma koyamba parliament inakana ndiye parliament itakana mmene zikuonekera pali umboni unajambulidwa kuti panali zina zake zinachitika ndi zimenezo ndiye tikumva ma MP ndineneretu pompano ndi a mbali ya boma komanso otsutsa boma sikuti ndi mbali imodzi mbali nkhani ya Sattar imene imakhuza konse koma milandu yomwe ikuchitika panopayi kwambiri mwina chofuna kwambiri kudziwa nchakuti ndi yambiri kuyambira 2020 1920 kumapeto fai ikukhudza kwambiri ku mdf ma procurement anthu amenewo ndi ku ku police ndi zimenezo kwambiri ndi ku public procurement ndi kwina kwinako anthu anangolandira ndalama so ndi ma contract amenewo omwe ayamba panopa mama kani kuna anthu omwe amaoneka kuti akhululukidwa ndi mwana wachidwi kwambiri enawo ali malisti umboni ulipo tizionazo funso lachiwiri lomaliza wopa kupalamula palibe funso usiku wabwino mwakoma nonse mulungu tizingopempherera dziko lathu anthu ambiri ndosauka akuvutika umakhala ngati atsogoleri omwe timapeza nthawi zonse sakonda amalawi koma tiyeni tipemphere tonse tisankhe mwina zomwe zingatithandize kuti tione pa 2016 kusankha kuli kwa amalawi sunganene kuti voterani uje voterani uje izi zonena voterani uje ndi zidaika dziko pa mavuto koma aliyense pansi pa mtima tiyeni tione kuti dziko likuyenda bwanji katangaleyo ndiye watipweteka kwambiri uh, mchaka cha 2000 i think and 8 9 before adanena ndithu kuti 30 ya budget imapita ku katangale ndi kubedwa ndiye 30 mukawerenga zaka zonse ndi ndalama zambiri ndimaliza pamenepo anthu mumakonda kubwera ku inbox pepani ndikuthamangiranso kwina ndisinali kunyumba ndinapita ndiye ndabwerako vi audio ilipo chezani muona muwerenga makomenti sindikonda kuwerenga zabwino zonse mulungu akudalitseni nonse zikomo